Moni ndine Jack ndiye lero ndabwera kuzacheza kapena ndinene kuti kuzayankha mafunso. Panali ka beef pakati pa inu ndi ine kapena ndinene kuti anthu ena ndi ine chifukwa choti ndinapanga video kufotokoza za akhwangwala eti, ma crows ndi ma ravens, kunena kuti imodzi akafa Akhwangwala ambirimbiri amabwera kudzasonkhana ngati maliro eti amaitchula kuti Ravens funeral, Crows funeral. Amasonkhana nde amabwera chigulu amakhalira kumapanga maphokoso pamene paja kutani komanso amakhala kuti akutenga information kufufuza kuona kuti chachitika nchani chinalakwika nchani nde information ija amaichita pass down kwa ana awo chani pena mmapezeka kuti basi after kufa kwa mbalame imeneyo akhwangwala aja amatani amasamuka samabwerabweraponso pamalo paja ndiye ndinanena kuti amakhala kuti akuchita pass information amachita investigate chanjani ndiye panali mayankho ndithu kunena kuti ee kupanga ngati kuti akhwangwala sayankhula ee zabodza ee sayansi chanjani ndiye ndinali sindinapeze nthawi yoyankha bwinobwino kuyankha ndi post yongolemba sikunakwanire pamene ndaona kuti ndibwere ndichite kuyankha pakamwa eti kunena kuti uh, ma researchers and scientists ani akhala akufufuza nature for centuries kwa nthawi yayitali anthu ena amitundu inawa eti azungu kaya ndi aluya kaya ndi machanizi amatenga nthawi kupanga study zinthu zambiri pa dziko lapansi zinyama zomera nyanja zimene kuzifufuza kuti kodi zikupanga bwanji eti kunena kuti nature imadzichita protect bwanji pakakhala vuto ndipo kodi anthufe tingapange kope tingapezepo njira yonena kuti nafenso tiphunzirirepo zitithandize mu somehow eti imeneyoyo ndi study yathunthu kunena kuti akhwangwalawo anthu ndithu kukhala kumawalonda kumawalonda, kuchita research, kuchita record zonse zomwe akupanga, zonse mpakana kupanga conclude ndithu ma research awo written down, zina amachita kutenga kuona kuti kodi ma brain awowo ndi otani, kaganizidwe kawo nkotani, capacity ya brain ikuoneka oneka kuti amasunga information yambiri ndipo amatani, nkumazichita study bwinobwino ndithu, kenako zimadzatembenuka kuti kodi anthufe Tingapange bwanji improve life yathu kudzera mu zochitika za nature? Its a whole study ndipo imatchedwa biomimicry. Nde video iyi ndi ya biomimicry ndikuzayankha funso limenelolo ndikupangaso mix ndi zina zambiri zomwe anapanga pa dziko pano zoti timagwiritsa ntchitoso zina daily zina timangoziona koma zinapangidwa kudzera mu biomimicry kuyang'ana mmene dziko lapansi, nature, imadzichitira protect. nkukopera kuti kodi anthufeso tingapange bwanji not just protection komaso making our lives easy biomimicry tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Mbalameyi dzina lake ndi Kingfisher. Kingfisher ili ndi mulomo wosongoka kwambiri mmene ukuonekera apapamu. Nde Kingfisher imatchedwa Kingfisher chifukwa cha njira yomwe imasambirira eti. Ndipo chifukwa cha mulomo wake wautaliwo imati ikanyamuka kuchoka mmalere muja imapita ndi speed kulowa mmadzi eti imalowa mmadzi muja opanda chi splash komanso opanda phokoso nde imapita mkati imapita kutali kwambiri nkupeza kuti akagwira nsomba nkutulukamo eti koma mmene imapangira ndi zosangalatsa kwambiri moti akhala akuifufuza kunena kuti imachita kupanga bwanji mopanda chiphokoso mopanda chani komanso imakhala ndi speed yaikulu eti iyi ndi bullet train ya ku japan eti maiko enanso ali nayo koma inali yotchuka kwambiri imayenda imathamanga chani koma vuto lwa bullet train inali yonena kuti imapanga chiphokoso si imathamanga kwambiri mmene eni ache amafuniramo komanso ikalowa mu tunnel imakhala ngati yachita slow down kwambiri komanso ikamakatuluka mbali inayo ya chitunnel imachita kukhala ngati kuti paphulika china chake chiphokoso nde ma passengers sizimawasangalatsa komanso anthu okhala around kuti pakamadusa chi bullet train pamakhala chiphokoso nde anayamba kufufuza kuti tingapange bwanji kuti tichepetse phokoso komanso ikalowa mu tunnel izilowa bwinobwino ndikutuluka bwinobwino opanda dzimaphokoso komanso mphepo imakhala ngati kuti ikukankhira kumbuyo kuyibweza kuti izipezeka kuti ikukhala slow mpamene ena ananena kuti ah, mwina tilingalire mmene kingfisher imapangira zinthu zake kuti chimapangisa kingfisher kuti idzipezeka kuti yauluka ndikulowa mmadzi muja opanda chiphokoso opanda chisplash nkupita patali ndikubwerera ndi chani nde atafufuza bwinobwino anapeza kunena kuti ndi chifukwa cha shape ya mlomo wake kusongoka kwa mlomo wake kuja anapeza kuti anapanga design ya nyuwani ya bullet train ija nkuisintha dzina imatchedwa shinkansen koma yosongoka mene anapangira mene ilili kingfisher anayiyesera anapeza kuti imathamanga kwambiri chifukwa cha kusongoka kuja komanso imalowa mu tunnel bwinobwino ndikukatuluka mbali inayo popanda kuchita slow down chifukwa cha mphepo komanso popandanso chiphokoso imapezeka kuti yakatuluka bwinobwino kuti zii nde anapezeka kuti anasintha shape chifukwa choti anachita study kwambiri kingfisher kuti imapanga bwanji kunena kuti izikwanitsa zonsezi bambo uyu dzina lake ndi george de mestral george anali scientist researcher zonsezo eti anapezeka kuti anali ndi galu wake nde mma 1940s mmenemo anali ndi vuto loti akapita koyenda akatenga galu wake koyenda amapeza kuti akamabwera ti zomera zina zake zotchedwa burs zimamatamata pa zovala komanso zimamata galu wake nthawi zonse akafika kunyumba amakhalira kuchosa kuchosa kuchosa tizinthu itititi sindikudziwa dzinake mchichewa ndi chani koma pachizungu ndi maburs nde zimamutopesa kwa basi kenako anazapanga nazo chidwi siku lina kuti kodi izizi chifukwa chani zimamata zovala kapena galu wakeyo pabweya koma kuchotsa nkosavuta zimamata ukangochotsa zimachoka nde anatenga ma burs aja ndikuyamba kuwachita study anayang'ana under microscope ndi anapeza kuti ali ndi hook kumapetoko nde hook ija imakola chovala kaya imakola bweyayo koma kuchotsa sizivuta chifukwa choti imakhala ngati kuti yachoka pa hook paja mpamene anabwera ndi maganizo oti angapange chani chomwe chingapangike kuti chingamathandize anthu kudzera mu burs kapena mechanism ya burs nde anapanga invent velcro velcro mwina aliyense anagwiritsapo ntchito sapato zija zomata zija zoti zopanda ma shoelace zongomatirira kuti chimamata kenako uchosa mbali inayi pali ma mati apansi pali zinthu zosiyanasiyana zomwe zimagwiritsidwa ntchito velcro zovala zina zimakhala ndi mazipi zina umangomata zikwama zongomata koma velcro anapangidwa invent kuchoka ku zomera zimenezo zoma burs Masamba awa amatchedwa ma lotus leaf nde ma lotus leaf amatchuka kuti ali self cleansing kuti amadzitsuka okha kaya pagwera dothi pakangogwa mvula pakangogwera madzi pa ma lotus leaf madzi aja salowa mkati tsamba lija silinyowa madzi aja amangopezeka kuti asanduka tima drops kenako atsetsereka ndikugwa anapanga study kuti chimapangisa kuti madzi asalowe mkati mwa tsamba limeneli lisanyowe ndi chani nde anapeza kuti muli timabowo mkatimo koma mkatimo muli wax, wax yo amapangitsa kuti madzi aja akagwerapo pakhala ngati droplet koma sitha kulowa mkati pokhala ngati poterera madzi aja atani angotsetsereka agwa nde tsamba silinyowa koma limatsukika. kugwiritsa ntchito mekanizmu imeneyoyo ndi mmene anapangira zinthu ngati ma raincoat kugwa mvula raincoat olo pagwere mvula simanyowa zinthu zambiri zovala zotulukira kunja eti zimajaketi zimakhoti zija zoti uvala sonyowa mapenti ena oti opentera nyumba amawapangaso kuyuza ma water repellents amakhala kunena kuti madzi amangotsetsereka sizinyowa olo ndege zimene zili ndi ma anti icing airplane wings kuti pena zikafika mmwamba muja kaya nkuzizira kwambiri kuli ice zimapeza kuti zikagwerapo zimangotsetsereka nkutani ndikugwa sizimata ayi kumapezeka kuti kaya ndi snow kaya ndi ziyani china chilichonse chimatemate mapiko a ndege aja chani koma zonse zomagwiritsira ntchito lotus effect amati eti kuchoka pa mechanism ya masamba a lotus atapanga study kuti apapa tingapange chani choti nafenso chizitithandiza kuchoka ku mmene ma lotus leaves amapangira. Uyu ndi Namib desert beetle, nkachilombo koti kamakhala mu desert, malo onena kuti palibe madzi koma amachita survive. Nde anampanga study kuti iyeyo akukhala bwanji kumeneku kopanda madzi. Nde anayamba kufufuza machitidwe ake. Nde m'mama uliwonse Namib beetle m'bandakucha amakakhala timalo tina take nde amazitukula kumbuyoku nkukhala ngati waima ndi manja okhawo. Pansana pakepo pali timabampu-mabampu, koma pakatipa pali ngati kalaini ndithu. Komanso nsana wakewo ndi wozizira kwambiri. kopita mpaka kutsogolo kuli mutuku. Nde anayamba kuchita notice poimujambula nkumaonesesa kuti chuchitika ndi chani. Mammawawo kumakhala kuti kuli chifunga. Nde amati akakayima pamene waimapo ndikuzitukula kumbuyoku, chifunga chija chimakhala kuti chafika pa nsana pakepo nde pamapezeka kuti pamayamba kupanga ma drops a madzi pa nsana pake paja, paja mu chifunga muli madzi eti, koma chifukwa cha ma bump ma bump ali m'mbali m'mbali mwaja dontho la madzi lija limapita pa line paja ndikutsetsereka, nanga si amakhala kuti wadzitukula ku nsanaku waimilira kumbuyoku mutu ukhala ngati uli pansi, madzi dontho lja limatsetsereka mpakana lifika kumutu mpaka litsetserekera mwa mkamwa basi ma drops mmawa uliwonse amapanga choncho kuti amachita draw madzi kuchokera kuchifunga kapena nnene kuti fog mpamenenotu anthu ofufuza anatutumuka kuti aa kani anthu ena amapezeka kuti akufa ndi ludzu mu desert chifukwa chonena kuti akusowa madzi and yet tizilombo ngati titi tikukhala bwinobwino madzi tikuwapeza chifukwa cha chilengedwe mmene zinalengedwera anazikonza kunena kuti zili ndi ma mechanism awo oti zimatha kutani kupeza madzi mpamene nawonso anatani anayamba kupeza njira zina zonena kuti ah, imagine malo ena even ku africa anthu akuvutika kusowa madzi a clean chifukwa madzi amene o- ochoka mu fog mchifunga ndi madzi a clean kwabasi. Anayamba kufuna funa kuti tingapange bwanji kuti tipeze njira zonena kuti nafenso tizitha kupeza madzi mchifunga. Nde akhala akupanga zinthu zosiyana siyana. Ali ndi zima mesh izizi zoti anazipanga kuti zozizira ndi chi mesh chifukwa choti kufuna kupanga mimic ma bump ma bump ali pa nsana pa ma beetles aja nchozizira. kunena kuti chifunga chija chikakhala chisapezeke kuti chachita evaporate chifukwa chotentha chikhazikika pamene pacha kenako sanduka madzi kenako amba kutsetsereka nde amayika zinthu zochitira collect madzi aja zoti madzi aja azidonthera patipo pamenepo ndi zinthu zoti zimathandiza madzi akumwa a clean komanso zimathandiza ulimi malo onena kuti madzi ngovuta amangoyikayika zimaneti zimamenezozo penanso nkungoyika zinthu zonena kuti madzi aja azingotsetserekera pansi eti kuloweratu mu nthaka basi zomera ma crops azikula bwinobwino eti uyu ndi humpback whale chimodzi mwa zinyama zazikulu kwambiri pa dziko lapansi sichachikulu kwambiri wachi- wamkulu kwambiri ndi blue whale koma humpback whale amakhala wamtali about 16 meters komanso ndi olemera up to 40 tons kulemera kwake ndi ndi chinyama chachikulu kwambiri eti tsono anthu anadabwa kuti akuipanga folo nkuma amapanga folo tu madivers amaika makamera mnyanja muja anthu kumazichita folo kumaona amene zimakhalira kwa nthawi yayitali miyezi penanso dzaka zimene eti anayamba maganizo kuti kodi chinyama ichichi ndi chachikulu kwambiri koma mmene chimasambirira chimapita pansi fast kwambiri koma mmene chimatembenukira kumangoti chatembenuka chatembenukanso chikapita mwamba muja mmene chimadumphira ndikubwereranso m'madzi muja zija zoti kumachita kusangalatsa komanso kudabwitsa kuti chinthu cholemera kwambiri ngati chimenechichi bwanji sichikulemedwa and nde anayamba kupanga study kuti chomwe chimathandiza kuti humpback whale izitha kupanga zonsezi kuzungulira mmene imapangira chilichonse ndi chani nde anapanga notice kuti pa maflippers ake tingati izo zokhala ngati mapiko koma si mapiko maflippers pali ngati line ya mabump eti ma rows ama bump otchedwa ma tubercles nde amaganiza kuti kapena ma tubercles iwo zikugwirizana bwanji ndi mene imathamangira mene imasambirira mene imazungulirira ma researchers ndi ma engineers omwe anayamba kupanga study ma flippers aja komanso ma tubercles nde anaona kuti zimabampu zija nzomwe zimathandiza kunena kuti madzi azingodutsa bwinobwino azichita flow pa ma flippers aja komanso chimati chikadumpha mmwamba chimapeza kuti chabwerera bwinobwino kufika pamene chikupitapo opanda kuti ngati chimira chifukwa cha weight chani chifukwa choti kuti mmene alili ma flippers iwo plus ma blade ama tubercles ati amathandiza kuti chichewa chake chindivuta koma akuti angle zimatengera ndi angle yake akuti angle of attack imapezeka kuti mmalo moti chigwe udyo chimakhala ngati kuti chapepusa thupi lija nkupeza kuti chalowa bwinobwino mmadzi muja kaya chatembenuka bwinobwino kumazungulira kumachita kunyada olozija koma zonsezo imapanga mwa simple kwambiri ngati kuti sichinyama cholemera kwambiri nde anayambanso kuganiza kuti ah izizi ndi zapamwamba kwambiri anazindikira kuti nchifukwa cha ma blades kapena titi ma tubercles amene ali pa ma flippers aja nkuyamba kuganiza kuti tingagwiritse ntchito bwanji mu engineering kuti itithandize zinthu ndi anapanga ma wind turbine blades zija timadziona zikuzungulira ngati zimafani zija eti zima wind turbine zija anapanga design kudzera mu mmene ma whales alili ndi zima tubercles zake even ma propeller a ma helicopters ndege zina anazipanga design yake kudzera mu mmene ma humpback whale alili ma flippers awo ndi zima hump zawo zikakhala mbalame ndi anthu ambiri akudziwa kuti ndi m- pamene anthu anaphunzirira njira yoti mmene ndege zilili panopo eti mapiko a ndege anapanga generate kuchokera ku Inspiration yake inachokera ku mbalame kalekalelo achina Otto Lilienthal monse ankayamba kupanga ndege anayamba nkupanga study mbalame kunena kuti zimatani kunena kuti zinyamuke mmwamba ndipo zikhale mmwamba lift nku- kuti nkukhala ndithu mmwamba mosagwa kuti pamapikopa pama feathers pa pali chani panopo technology yachita advance kwambiri ndipo akadaphunzirabe kuchokera kwa mbalame fa ndege siipanga zambiri zomwe mbalame imapanga aya eti koma akupangabe akuyeserabe kuti akuziphunzirabe kuti zimatani kuti zitere ndipo akupangabe improve ma improvements ambirimbiri eti ikakhala akakhala kadzidzi akumuphunziranso kwambiri ndipo akhala akumuphunzira chifukwa cha khalidwe lake loti amangopezeka kuti wangotulukira tinakambapo zimenezo kuti kadzidzi umangozindikira wafika sumamumva akubwera chifukwa chonena kuti mapiko ake mene amapangira amakhala quiet amauluka ndithu amabwera ngati mbalame zina koma chifukwa choti sumamumva akubwera sapanga flap sapanga phokoso akupezeka kuti akuphunzira sound technology kunena kuti angapange bwanji kunena kuti adzitha kumapanga ndege kapena zinthu zoti zisamapange phokoso. M'pamenenso ndege zambiri zonena kuti let's say zankhondo zomwe zili advanced kwambiri zimatha kupita kumalo kukasakaza ndi kubwererako anthu nkungodzidzimuka kuti paf- pakuphulitsidwa koma sanaimve ndege ija. Technology ina ikuchokera kutiko, ikuchokera kwa ma studies ngati a zinthu ngati zimenezo zokuti mmene alili kadzidzi. eti mmene amapangira so biomimicry ndi zinthu zambiri izizi ndi zochepa kwambiri Zi- zinthu zambiri zoti timagwiritsira ntchito every day zonena kuti every single time akupanga study akupanga study achina sir david attenborough aja ama akhala dzaka zambiri ndithu kukhala chidwi ndi zinyama nde Zimaoneka za simple zonena kuti akuti anafufuza zakuti akuti khwangwala amatere eh, kuti ayi amamulonda khwangwala ndi ndani. Ayi ndithu anzathu amakhala ndithu nkumachita study nkumaganiza kunena kuti tingaphunzirepo chani chifukwa chonena kuti mchilengedwe chake tikuona kuti mulungu anapereka chilichonse so far eti imagine ma ideas amene otenga kwa beetle ya mu desert nkumakhala ndi madzi pano anthu akuthandizika kupeza madzi chifukwa choti nzeruyo originally ndi ya mulungu pa chilengedwe tsono anthuno ayamba kuzindikira kuti o tikhoza kutolapo apo tikhoza kutolapo apo nkumadzichitiranso chani improve life ndiye ndikhulupirira ndakuyankhani ino ndi ine mtendere okhaokha mukhale ndi madzulo abwino zikomo kwambiri